ӏуэхущӏапӏэхэр къызэгъэпэщыным, ахэм я лэжьыгъэм кӏэлъыплъыным гулъытэ хуещӏ къэралым. Апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэр диӏэн хуей щӏэхъум я щхьэусыгъуэу къэплъытэ хъунущ экономикэ зызыхъуэжыр, цӏыхубэм лэжьыгъэ тэмэму зэрамыӏэм, я щхьэ я унагъуэхэр япӏыжыфын щхьэкӏэ къалэшхуэхэм лэжьапӏэ кӏуэн хуей зэрыхъур. нэгъуэщӏ щхьэусыгъуэ зэмылӏэужьыгъуэхэри. Иужьрей илъэсхэм апхуэдэ унагъуэхэм щӏэгъэкъуэн хуэхъу ӏуэхущӏапӏэхэм тегъэщӏапӏэ ящӏыр минитӏрэ пщыкӏущ гъэм дыгъэгъазэ мазэм и тӏощӏрэ им къащта щиплӏрэ плӏыщӏрэ етӏуанэ къэрал унафэрщ. Абы къызэщӏиубыдэр, ахэр Бахъсэн щӏыналъэм гъэзэщӏа зэрыщыхъум дэ къытхутепсэлъыхьащ, цӏыхухэм социальнэ ӏуэхутхьэбзэхэр щыхуащӏэ ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏым и къалэныр зыгъэзащӏэ, экономикэ щӏэныгъэхэм я кандидат, Абытӏэхэ Мурат. Мы ӏуэхущӏапӏэм лэжьыгъэу дэ щедгъэкӏуэкӏыр япэ дыдэрауэ ди унагъуэ зыхуэмыщӏа лӏыжь фызыжь зи ӏуэху дэмыкӏ абыхэм защӏэдгъэкъуэну, ар ди къалэну дылажьэура. Ди ӏуэхущӏапӏэр нобэ цӏыхуищэрэ цӏыху пщыкӏуплӏрэ щолажьэ. Абы щыщу цӏыху бгъущӏрэ бгъур я унагъуэм кӏуэуэ, якӏэлъыплъу, я ӏуэху зытетыр къащӏэу ар я лэжьыгъэу мэлажьэ. Япэрауэ, мис а цӏыху тхущӏрэ бгъур жыхуэсӏэ цӏыхухэр махуэ къэс цӏыхухэм я дей кӏуэуэ я ӏуэху зытетыр къащӏэу, яхуопщафӏэ, яхуотхьэщӏэ, я унэ хузэщӏакъуэ, я хадэм ядоӏэпыкъу. Абы иужькӏэ си гуапэ зэрыхъунщи, мис а цӏыхухэм яхэтщ медицинэм и хуэлэжьауэ, хуеджауи, я давление къапщынуми, хущхъуэ ирахьэлӏэнуми, ауэдэу лэжьакӏуэ хъарзынэ куэд диӏэщ. Зыжытӏащи, ди ӏуэхущӏапӏэм нэгъуэщӏ къудамэхэр диӏэщ. Псалъэм папщӏэ, сабий куэд зиӏэ, сабий и унагъуэкӏэ хуэмыщӏа унагъуэ куэд диӏэщи, абыхэм теухуауэ мис а цӏыху лэжьакӏуэ диӏэхэр Я сабийхэр тӏэкӏу узыншагъэм кӏэлъагъэплъыну санаторий догъэкӏуэф ар. Итӏани, ну, берычэт бесын яжысыну сыхуейт Музтеатрым и лэжьакӏуэхэм. Мис куэд щӏаӏым ди сабийхэр, нэхъ сабий куэд зиӏэ, зыхузэфӏэмыкӏхэм я сабийхэр яшэри театрым ирагъэплъа. Аркӏэ Зэпымыууэ ди лэжьакӏуэхэр якӏэлъогъуазэ. Абы иужькӏэ иджыри къудамэ диӏэщ. Мис а сом теухуауэ ди тыкуэн зиӏэ, сом зезгъэзакӏуэ щӏалэ щӏалэхэр диӏэщ сэ сщӏэнуа. Къыдэӏэпыкъуу, мис ауэдэ унагъуэ нэхъ тхьэмыщкӏам сэбэп хъууи, Алыхьым нэхъыбэжу къахилъхьэ жыдоӏэ, сабий щыгъын къытхурагъашэ, ерыскъы кърагъашэ, абы теухуауэ, диӏэм теухуауэ, пхузэфӏэкӏым теухуауэ дэри мис а нэхъ зыхузэфӏэмыкӏ унагъуэхэм къахудохьэкӏ зэрыхъум хуэдэу. Зэрыжыпӏащи, зи ӏуэху хуэмыщӏа, зи ныбжь хэкӏуэта, Ныкъуэдыкъуагъуэ зыбгъэдэлъ цӏыхухэм фадолажьэ. Ахэр дауэ къызэрыфхутэр, ахэм факӏэлъыӏэгъуэзэн щхьэ, факӏэлъыплъын щхьэкӏэ сыт хуэдэ тхылъымпӏэхэр зрагъэпэщын хуей? Псалъэм папщӏэ, дэ ди цӏыху лажьэхэм къуажэ пщыкӏущ мэхъу къуажэхэри, абы ди цӏыху щыӏэщ. Къапщтэу щытмэ, къуажэ администрацэм, Абыхэм ящӏэ абы заявление къытхуатхыр. Заявление къатха иужькӏэ пенсионный фонд жыхуэтӏэм справкэ къыраӏых, зэрыхузэфӏэмыкӏым теухуауэ лӏыжь фызыжь, псалъэм папщӏэ лӏыжь фызыжь къэтщтэну щытмэ, И сабий бгъэдэмысыжу, и закъуэу, ещӏэр и сабийхэр зыщӏыпӏэ щыӏэу, къалэшхуэнкӏэ щыӏэу, я закъуэу заявление къатхри, дэ ди цӏыху, ди мыбы щылажьэм, ди ӏуэхущӏапӏэм щылажьэхэр макӏуэри, акт жыхуэтӏэм хуэдэ ятх, я щыпсэухэм йоплъ, я унагъуэм йоплъхэ, и псэукӏэм йоплъри.

Мис абы мы ди ӏуэхущӏапӏэм къэкӏуауэ заявление къитха иужькӏэ ди цӏыхухэр макӏуэри, мис а нетӏэ къезбжэкӏа ӏуэхугъуэхэр хуащӏэ ныкъуэдыкъуэ зиӏэхэм, лӏыжь фызыжьхэм. Ар законым къегъэлъагъуэ. Щиплӏрэ плӏыщӏрэ тӏу закон, федеральный закон.

Хэт хущхъуэ къыхуещэху, хэт и свет газ уасэр хуитынуми, магазиным хуэкӏуэнуми, зыгуэр къыхуищэхунуми договорым итщ псори. Псори абы договорым итщи, договорым теухуауэ абы яхудощӏэ. Къапщтэу щытмэ, договорым псом итщи дыхуитщ. И ныкъуэм уасэ ирату и Псоми ар уасэ хуэзу и ди лӏыжь фызыжь ди пенсионерым и къилэжь и къытеухуауэ, пенсэ къратым теухуауэ мис ауэдэу зыхэдзауэ щытщ.
Адэкӏэ утезгъэпсэлъыхьынут сабий куэд зиӏэ унагъуэхэм, сабийхэм фазэрыдэӏэпыкъур. Сыт а лэжьыгъэм къызыщӏиубыдыр? Психолог къудамэ къэс диӏэщ, япэрауэ, унагъуэ хуэмыщӏа теухуауэ, уз къе, къеузу, я сабийм гукъеуэ къэзытитхьэм теухуауэ. Къудамэ къэс психолог диӏэщ дэ. Психологхэр макӏуэ сэбэп зэрыхъуну теухуауэ, психологхэр макӏуэри я лэжьыгъэм теухуауэ йопсалъэ а сабийхэм. Я нэӏэ тету мис ауэдэу щытщ. Дэ базэ диӏэщи, абы теухуауэ сабийхэр йоплъыр, Психологыр макӏуэри, я лэжьыгъэр ауэдэу ягъэзащӏэр. Абы къыщынэмыщӏа сыт хуэдэ лэжьыгъэ иджыри евгъэкӏуэкӏыр? Иджыри теухуауэ мис мы зэжытӏащи, дэ ӏуэху зэфӏэдгъэкӏхэр зэщхьэщокӏ. Псалъэм и хьэтыкӏэ унагъуэм пӏэщӏэгъуэкӏэ пӏащӏэу, мылъкукӏэ дэӏэпыкъуну диӏэщ. Мис зы къудамэ диӏэщи, абы нетӏэ жытӏа, мыбдежым дэ, къыщытлъыхъуэн хуей мэхъу. Хьэрчэтыщӏэхэр, псапащӏэхэри ди насыпщи къыдогъуэт. Мы зэманым ауэдэ цӏыхухэри мис мы мазэ дызэрытыр мазэ дахэ нэщӏ мазэщи куэдыр сэбэп къытхуохъур. Мис куэд щӏакъым Районым, Бахъсэн районым мис ауэдэу зы щӏалэ ищӏ, унафэ ищӏри, унагъуэ тӏощӏрэ тӏум кърашэкӏащ ерыскъы, унагъуэм яшхын лы, ерыскъы, дагъэ. Хьэжыгъэ мис ауэдэу нэщӏ димыхьэн ипэкӏэ. Зи акъыл мыпсыхьа щӏалэгъуалэр гъуэгу захуэм тешэным, и чэзум я дуней тетыкӏэм, зыхэхуа гупым гулъытэ хуэщӏыныр куэд и уасэщ. Абы елъытащ щӏэблэм я къэкӏуэнури зэрыхъунум. Апхуэдэу мы ӏуэхущӏапӏэм гулъытэ хуащӏ ныбжьыщӏэхэм ядэлэжьэным. А лэжьыгъэхэм хиубыдэм, убзыхуа зэрыхъум дэ къытхутепсэлъыхьащ психологиемрэ егъэджэныгъэмкӏэрэ унагъуэхэм щӏэгъэкъуэн хуэхъу къудамэм и унафэщӏ Мэлбахъуэхэ Тамарэ. Ди лэжьыгъэр нэхъыбэу зытеухуари зыхуэгъэзари зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэм щхьэусыгъуэ лъэныкъуэ зырызкӏэ, псоми щхьэусыгъуэ зырыз яӏэщ, зи ӏуэху дэхуэхахэм, дэӏэпыкъуэгъу зимыӏэхэм, анэхэм я закъуэу щхьэгъусэ ящхьэщымытыжу зыпӏ мис ауэдэ унагъуэхэм зэрыхъукӏэ зарыщӏэдгъэкъуэнущ. Ар лъэныкъуэ зыбжанэкӏэ зыщӏэдогъакъуэ къапщтэу щытмэ, Я унагъуэм дихьурэ психолог, педагог, юрист жыхуиӏэ специалистхэр диӏэщи, унагъуэм езым и зыхуэныкъуэм теухуауэ темэ къыхуагъуэтри, абыхэмкӏэ чэнджэщ ират. Абы нэмыщӏкӏэ, мис ауэдэ зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэм я сабийхэм зэрыхъукӏэ нэгу зегъэужьыныгъэкӏэ дадоӏэпыкъур. Псалъэм папщӏэ, Красная шапочка мис каникул кӏуам тшащ зи ӏуэху хуэмыщӏауэ сабий пщыкӏуий. Бесплатно Русский драмтеатрым къыдитщ абы моткӏэ езы директорым дыгурыӏуэри, транспорткӏи сыткӏи къыддэӏэпыкъури, абы зедгъэгъэпсэхуащ. Абы нэмыщӏ санаторий Радугэм зи узыншагъэкӏэ нэхъ гукъеуэ зиӏэ сабийхэр зэрыхъукӏэрэ догъакӏуэ. Мис иджы нобэ къыздэсыр къапщтэу щытым, сабий тӏощӏрэ хырэ ауэдэу дгъэкӏуахэщ. Абы унагъуэу дгъакӏуи яхэтщ я анэри я гъусэу, итӏанэ сабий инвалидхэри мис ауэдэхэри догъакӏуэ абы. Мыткӏэ зэрыхъукӏэ, ди психологым мис мыхуэдэ брошюрэхэр егъэхьэзырри, езыхьэм унагъуэхэми ядот, абы нэмыщӏкӏэ дыкӏуа иужькӏэ езыри яхутопсэлъыхь. А зэрыт. Щытыкӏэ гугъум къызэрикӏын ӏэмалхэм зэрыхъукӏэрэ дызыщӏэгъэкъуауэ долэжь, унагъуэри дэри дызэгъусэу. Апхуэдэ щытыкӏэ гугъум ит унагъуэхэм я сабий ныбжьыр жыжьэ нэмысам гъуэгу пхэнжым тепшэну тыншщ, дауикӏ, ахэм дауэ фадэлажьэрэ? Сабийхэр езыхьэр щхьэж псоми щытыкӏэ зырыз яӏэщ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, Занщӏэу жыпӏэр къызыгурымыӏуэу яхэтщ, ахуэдэхэм мызэ-мытӏу системнэ жыхуиӏэм хуэдэу мис ауэду ухуауэ ди лэжьыгъэр ауэду дадолажьэ, ди психологыр мыдей къыдогъэблагъэ щыхъум дей, щыхъум дей дэри я унагъуэ дохьэри, именно унагъуэ обстановкэм хэсу, я адэхэри, я анэхэри яӏэхэр яхэсу зэрыхъукӏэ, Зэгъусуи допсалъэ, адэ-анэм щхьэхуи допсалъэ, езы сабийми щхьэхуи допсалъэ. Курыт еджапӏэхэм, а сабийхэр щеджэхэм дауэ фадэлажьэрэ, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр евгъэкӏуэкӏрэ иджы-иджы? ӏэмал имыӏэу а сабийхэр здеджэ курыт еджапӏэхэм ӏэмал имыӏэу дадолажьэ, я соцпедагогхэм, я классный руководительхэм, я директорым гъэсэныгъэмкӏэ и къуэдзэхэм, мис абыхэм захудогъазэри, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏэ а сабийм гулъытэ хуэщӏын хуейми, совмет дызэгъусэу дытопсэлъыхьри, зэрыхъукӏэ а сабийр а а зэрыт а моментым зэрыт щытыкӏэм къызэритшын яужь диту дызэгъусэу сытым дейми дызыдолажьэ. Дыкӏуурэ дэ абыхэм яхудогъэкӏуэкӏ. Нэгу зегъэужь мероприятие жыпӏэми, абы нэмыщӏкӏэ нэгу зегъэужь къудей мыхъуу поучительну мис ауэдэри, объяснительно разъяснительно мероприятиехэри мис игысту къапщту щытмэ, игысту делэжьуращ, мис мы мазэм икӏэм тутын ефэным зэрызэраныр, абы цӏыхум и узыншагъэр исраф зэрищӏыр, мис абы теухуауэ акцие едгъэкӏуэкӏыну, мис мыуэдэ листовкэхэр Дгъэхьэзырауэ, тутын ефэхэм яхуэдгуэшыну, абы нэмыщӏкӏэ мис мис мыхуэдэ лозунг цӏыкӏу девизхэр диӏэу мис мыуэдэхэр сабийхэм яӏыгъыу, сабийхэм дэри драгъусэу кӏэнфет тӏыгъыу, кӏэнфетыр тутыныр хыфӏедгъадзэрэ кӏэнфеткӏэ ар зэредгъэхъуэкӏыу мис ауэдэ акцие дгъэкӏуэкӏыну зыдогъэхьэзыр игысту къапщтэу щытмэ.
Зэрыжыпӏащи, зэкъым, тӏэукъым фызэрыхуэзэр щӏэх-щӏэхыурэ сабийхэм фащыхуэзэм
сыт хуэдэ зыужьыныгъэ е сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр иӏэу флъагъурэ? Зыгуэркӏэ фӏыкӏэ зехъуэжрэ? ӏэмал имыӏэу фӏыкӏэ зехъуэжыр, ди лэжьыгъэр ахэм фӏыкӏэ зедмыгъэхъуэжу щытмэ, зыри тщӏар хэкӏуадуращ. Ар фӏыкӏэ зимыхъуэжауэ, абы сабийм зыужьыныгъэ зыгуэр имыгъуэтауэ, дэ ди къалэн нэхъыщхьэр аращи, Ауэду дытӏысыжыркъым. Зыр мыхъурэ нэгъуэщӏ зыгуэру яужь дохьэ, ар мыхъурэ нэгъуэщӏ зыгуэру яужь дохьэ. Зэрыхъукӏэ, сабий дэтхэнэми езым и щытыкӏэм теухуауэ дызэрыбгъэдэтын яужь дитщ.

Ежьауэ къэкӏуэжауэ къыбгъэдэтӏысхьэжамэ, е и унагъуэ ирашэлӏэжын, е бын ирашэлӏэжыну щытмэ, и и шыпхъу, е и благъэ ирашэлӏэжыну щытмэ, ауэдабзэу дыдей къокӏуэри, заявление къатхри, учетым снят дощӏыж, ӏудогъэкӏыж. Иджыри жыпӏащи, методическэ отделение жыхуиӏэ апхуэдэ къудами фиӏэщ. Сыт абы игъэзащӏэр, сыт хуэдэ лэжьыгъэ? Абы игъэзащӏэр, мис мы Цӏыху къакӏуэу заявление зытха, мис а ди дей учетым щытхьэр, ар базэ жыхуэтӏэм иралъхьэ. Итӏанэ газетым, мис мы Баксанский вестник жыхуэтӏэм газетым ди статьяр тхыгъэ къытыдохуэ, абы ди лэжьакӏуэхэр долажьэ, абы и редакторхэм. Куэд къахокӏ ди лэжьакӏуэхэм щытхъу хуейуэ къопсалъэхэ, мис абы я статья, моуэ здэлажьэ лӏыжь фызыжьхэм я статьякӏэ, я тхыгъэкӏэ къыдэлъэӏуамэ, тыдогъадзэхэ. Абы дыдей базэм къэувахэр, абыхэм и учетыр абы ящӏыгъэ. Мис отделением. Зэрыжыпӏащи, цӏыхуищэм щӏигъу щолажьэ мы къудамэм, мы ӏуэхущӏапӏэм. Цӏыху дапщэ фадэӏэпыкъурэ? Унагъуэ дапщэ фадэӏэпыкъурэ? Нобэ къыздэсым мис а тхущӏрэ бгъу унагъуэм кӏуэуэ махуэ къэс дадэӏэпыкъу жыхуэтӏэм цӏыхуищэрэ бгъущӏрэ тху диӏэщ. Абы мис а тхущӏрэ бгъум мис абы и ӏуэху зрахуэу абы якӏэлъыплъу псэур къыщытурэ.
Нэхъыбэр ныбжь зиӏэ цӏыхухэр ара? Ныбжь зиӏэ унагъуэращ иджыпсту дызытепсэлъыхьыр. Нтӏэ, апхуэдиз цӏыху бжыгъэр фылъэщӏыхьэрэ лэжьакӏуэхэр? Зэманкӏэ дауэ къикӏрэ? Зэманкӏэ график жыхуэтӏэ мобы псоми яӏэщи, дэ дыдей кърахьэлӏэри мазэ къэс графикым теухуауэ

ядолажьэхэ. Мис ахэр докӏри, а ди лэжьакӏуэхэр зэрылажьэм, зэрыщытым теухуауэ, и ӏуэхур зэрыдахэм теухуауэ къыджаӏэж графикым тету зэрылажьэм. Ауэ мис мы сабийхэм теухуауэ мис а нетӏэ жыхуэтӏа гъэщӏэгъуэкӏэ мылъкукӏэ дэӏэпыкъун жыхуэтӏэр сытым дей псалъэм щхьэкӏэ нобэ къэкӏуэнкӏэ хъуну, пщэдей цӏыхуитху къэкӏуэнкӏэ хъуну, ар тхуэбжыну. Базэкӏэ диӏэщ цӏыху бжыгъэр точну, мыпхуэдиз жытӏу жытӏыну, махуэ къэс зихъуэж жытӏура. А базэ диӏэу къуажэм я данные къыдэ къыдатым теухуауэ, дэмыкӏэ къытхухэхым теухуауэ дызэрыдэӏэпыкъуфым хуэдэу дыдэӏэпыкъура, мис нэхъ унагъуэ хуэмыщӏа.

Заявление къатхауэ къэдгъанэкъым. Нобэркӏэ къапщту щытмэ, дэӏэпыкъуэгъу хуейуэ заявление къатхауэ икӏэжьу хэплъу цӏыху куэд щыӏэну. Иджыпсту нобэ къыздэсым ауэдэу цӏыху куэд диӏэкъым. Нетӏи жытӏащ нэхъ хэщӏыныгъэ тӏэкӏу нэхъыбэщ истои нэхъ нэхъ кӏэрохур, ауэ заявление къатхауэ щыту, Зыри къэдгъанэркъым. Заявлением нэмыщӏ нетӏи жытӏащи, псори зэлъытыжар комиссие кӏуэм. Абы юрист я гъусэщ, абы заведующэр я гъусэщ, замхэр я гъусэщ, специалисткэр я гъусэщи, мис абы акт жыхуиӏэр ятхыжри, и улахуэ къихьым, пенсием теухуауэ къэтщтэну дыхуитура. заявлением иужь. Абы демыплъауэ, и ӏуэхур зытетыр демыплъауэ, и унагъуэм дыхэмыхьауэ, демыплъауэ, и дуней зэрыпсэум демыплъауэ, ауэдэу къатщтэкъым. Комиссием кӏуауэ абы еплърэ и ӏуэхущӏапӏэм хозагъэ жаӏэмэ, итӏанэ къатщтурэ. И сабий щымыӏэу, и унагъуэ щымыӏэу, и закъуэм иса Езы законым жыхуиӏэм хуэдэу хуэкӏуу щытмэ, къатщтура. Мы нэщӏ мазэм теухуауэ псоми мусульман псом сехъуэхъуэну сыхуейт, Алыхьым къабылу яӏих, узыншагъэ Алыхьым къыбдигъакӏуэ мусульману щыӏэм. Мазэ дахэщи, фӏы къыздэкӏуэн Алыхьым унагъуэ дэтхэнэ зыми тхуищӏ, псоми сынывохъуэхъу. Алыхьым къабылу фӏих. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей илъэсхэм зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэр мащӏэкъым. Абы къыхэкӏыу ди зэманым мыпхуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэм я лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэриӏэр шэч къызытумыхьэ хъуну ӏуэхугъуэщ. Ди нобэрей псэлъэгъухэм я псалъэмакъым къызэрыхэщащи, зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэм щӏэгъэкъуэн яхуэхъумэ, щытыкӏэ гугъум ит ныбжьыщӏэхэр къагъэдэӏуэфрэ гъуэгу захуэм трашэфмэ, я пщэрылъ нэхъыщхьэр ягъэзэщӏауэ къэплъытэ хъунущ.